An b'Ala barika la jate ka waleɲuman lɔn bi jumalon in na octobre kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani tan ani wolowula mhm. o tɛmɛna k'an sɔrɔ yan kɛra bobo julaso secteur vingt-deux ra yan
burkina faso jate CCGT.
Ah.
Comité culturel de la génération des trois testaments. Mhm. Kami ala ye diɲɛ dan. Ah.
A ye livre min bila dugukolo kan livre ba saba. Ale don.
Tawurata ani lenjili ani kurana. Jate.
Cidenw bɛ y'u ka cidenya kɛ nin kɔnɔ. Fo ka ɲɛ. Fo ka na se anw ma yan Bobo Julaso yan.
Ah.
A laban na ala ye mahamadu ci k'a ka na mɔgɔw hakili jigin o le kɛra CCGT ye a ko cogo di kurana kɔnɔ
a ko mahamadu a fɔ danfɛnw ye ya ahlal kitabi maaw wele ka na kitabutigi dun ko tawurata tigiw lenjili tigiw fɛn fɛn ko a bɛ kitabu kalan sa ile bukari ni muslimu abu dawudaw ni arisala kalanbagaw dɔw yɛrɛ bɛ bɛ lasimawili kɔnɔ hali bile o ma taa yɔrɔ ten n'u kumana i b'a fɔ ko sɛbɛ livre don livre ɲɛnama yɛrɛ tɛ foyi a ko aw fɛn fɛn ko a bɛ kitabu kalan na lastum ko a bɛ a bɛ diinɛ kuma fɔ ɔhɔn lastum ala shay'in aw mana kuma ni fɛn o fɛn ye ko a bɛɛ fu ko i ma foyi fɔ

n'i ka baara kɛra o ye i ka sayiduya ɲana i ka wajuru ɲana i ka karamɔgɔya ɲana i ka diinɛ ɲɛmɔgɔya ɲana nka tant que n'i ka kumakan tɛ nin kɔnɔ i ka kalon ne tigɛ ko jamana silamɛ ɲamɔgɔ foyi e ma taa kuma wɛrɛ sɔrɔ fɔ kitabu wɛrɛ bɛ danna tawurata ni lenjili ni kurana na e ka mun ne fɔ tan karamɔgɔcɛ foyi i ma foyi fɔ i yɛrɛ tɛ foyi ye ala ko ten ne
a kuma bɛ digi moriw la nka c'est votre problème ale don a tɛ digi ne ra ayi ne b'a fɔ ne m'a sɔrɔ k'a fɔ o le bɛ digi ne ra nka ne k'a fɔ aw ma ye a ka ko b'a bori n'a ko yɛrɛ ye i t'a dabila ka don livre saba in kɔnɔ i bɛ lafiya o tɛ wa o tuma ko fɔ aw ka baara kɛ ni o le ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ bobo taw dɔrɔn tɛ dɛ ayi diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ a bɛɛ i ko i makan karamɔgɔ o ah. i ko i bɛ sinuwa ye o ah. i ko i bɛ amerikɛn ye o i ko i ah. bɛ fɛn o fɛn ye ala ko libiri saba de dira ma diɲɛ n'a ta bɛɛ a bɛ mankan kolon ci in na a ko libiri saba saba n'i ka kumakan ma ye o la ko a bɛ fu de la fu foyi i b'a jateminɛ ko e ye karamɔgɔba ye jaga sitanaba de foyi foyi
ɔ A taara a ko wele ko n bɛna kumakan kelen di aw ma ɔhɔn ɔ, qul ya ahlal kitab a ko aw kitabu denkɛw taala ila kalimatin i m'a ye ala ma mɔgɔ wele dɛ i m'a fɔ i bɛ karamɔgɔ ye ah i m'a fɔ i bɛ mɔgɔ kalanna de ye aha i m'a fɔ ko kalandenw b'i fɛ eh a ko n y'aw wele a ye na kumakan kelen ma sawain bainana wa bainakum o ka kan mɔnpɛrɛw ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de ka kan bɛɛ cɛ jaati ala na'budu illa allah Ko Ala ko an ma ko an kana foyi bato fo ale Ala kelen kɔ. Jaati. An tɛ yirikurun bɛɛ bato. Aa. An tɛna ji bato. Ayi. An tɛna sanfara yɔrɔ dɔ bato k'o finna kojugu. Ayi. An tɛna dugukolo yɔrɔ dɔ bato k'o ji ya siya. La. Ɔn-ɔn-ɔn. Ala kelen pe. Ale kelen pe.
An tɛ mɔgɔ bato ko ne fa tun ye waliju ye. Ayi. Jɔni fa tun tɛ waliju ye? An.
Bɛɛ fa tun bɛ waliju ye. Bɛɛ fa tun ye dɔ ye.
nka waliju ye fila ye ala ka waliju ani sitana ka waliju n'o tɛ bɛɛ fa tun ye waliju ye kɛ ala ko ko e, e, ko cɛkɔrɔbaw ye mɔgɔ kuntan ye e b'a miiri kɔnɔ e de facɛ kɔni t'a la a bɛ jigin bɛɛ kɔnɔ ko ale facɛ kɔni tɛ mɔgɔ kuntan ye dɛ mɔgɔ sɛbɛ de waliju de e fɛ dɛ mais ni nalomaya siɲɛ yɛrɛ tɛ yiri kɛ ayi i b'a ye ko e ta facɛ walijuya ko ko ko tiɲɛ tɛ ah. ko kari ka fakɛ ko de bɛ waliju ye jaati ni kari facɛ kɛ waliju ye ah. ɔhɔn e o ti o den bɛ kɛ walijuden ye e de bɛ kɛ munjuden ye bolibaden sa wa o kɔni o don
ale na ko ye aa
walijuya kun tɛ mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛ wa o don ka ala lɔn wa o tɛ wa jaati hali ni e fa ma bɛɛ balo a ye e kɔni balo a y'o kɛ e kɔni ka kan k'a ka walijuya lɔn kosɛbɛ wurasa Mm. ne bɛ siran fɛn min ɲɛ ka fara ala kan e k'a lɔn ah parce que o fɛn bɛ sɔn k'i minɛ k'i di ala b'i jɛni ee nalomaya ee ale man ɲi dɛ i ɲɛ b'a la nalomaya man ɲi dɛ a man ɲi dɛ i b'a filɛ i t'a ye nka a bɛ se k'i minɛ k'i di ala b'i jɛni a kɔni a t'i ye kɔni wa n'u nalomaya in dɔ bɛ dɛ i t'a dɔn ko ale de b'i jɛni na ale don ale don nalomaya man ɲi dɛ kosɛbɛ wurasa ah bi ka kuma bɛna daminɛ yɔrɔ jumɛn na ah k'a fɔ mɔgɔw ye mhm bobokaw an bɛ kuma yan an bɛ kuma jamatigi ka kan ka nin mɛn jaati a k'i hakili to dɔgɔtɔrɔso ko ra kosɛbɛ o ka banba k'o dɔgɔtɔrɔsoba in nɔya jaati dɔw bannen bɛ ko an ta dugukolo lo ɔn n ko an ka dugukolo lo bana min y'i mɔcɛ faga o ah. dɔgɔtɔrɔso tun tɛ yen don an ka dɔgɔtɔrɔso jɔ n'a sera e ma ko e dɛmɛ dɛmɛ dɔɔnin yanni sa lon cɛ o kɔni dɛ n'o tɛ fila tɛ saya ra mais ka tɔɔrɔ ka sɔrɔ ka na sa tugun ah. saya bɔlen bɛ fila ma dɛ ah, o man fisa Jamatigi k'a hakili to a la ka bɔbɔw wele k'o sigi jaati k'a fɔ an tun ka kegu fɔlɔ nka an kan ka dɔ fara an ka keguya kan dɔgɔtɔrɔso ko min ye nin ye a y'a to an bɔbɔw ka fara ɲɔgɔn kan kɔmi tɔgɔ lanin b'an na ko an ye dugukolotigi ye n'o tɛ gouvernement n'ale mako bɛ min na a b'o minɛ don a b'o kɛ o tɛ wa o tuma a y'a to an yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini gouvernement ka dɔgɔtɔrɔso ko in teliya jaati a kana kɛ Bɔbɔjulaso avion aéroport général min tun bɛ yan Ah. a tora nalamaya in na ten bobokanw tora nalamaya in na ten fo nana ta ka taa n'a ye jamana wɛrɛ o kɛra avion so international Ah. ɔhɔn bobokanw bobodenw bɛ se ka taa baara kɛ yen tugun wa ayi u tɛ se ee a y'a to nin ka lɔ yen jamatigi y'i hakili to a la a hakili b'a la an tileli bɛnna ɲɔgɔn ma ahɔ I hakili to a la ne da tɛ sigi Ah. wa e fana bɛ jamanatigi ye Ah, ne bɛɛ kɔni tɛ. bɛ da tɛ tɛ sigi Ah, ko ne- wa kuma ni bɔbɔw ye yɔrɔ in ka lɔ don n bɛ min fɔ filɛ nin ye aa o bɔnin kɔ sisan an bɛ taa ni mun de ye an y'a fɔ a ye jumalon tɛmɛ juma tɛmɛlen na o aa ko Mm. tawurata Mm. ani lenjili ni kurana livre saba a nɔgɔyara don kuma wɛrɛ tɛ yen tugun dɔwɛrɛ tɛ yen o tuma an nana ka na mun de fɔ aw ye an bɛna don suratu Ali Imran kɔnɔna na an y'u ye ta'alaw ila kalimatin an y'u kalan an tɛmɛna o kan o tuma an bɛ don Sad aya fɔlɔ a y'a a sɛbɛn a y'a sɛbɛn a y'a sɛbɛn kitabu min don a bɛ yen le kabini diɲɛ danna a bɛ yen ten an b'a fɔ k'a di ɲɔgɔn ma dɔw ka sɛgɛn olu bɛ sa dɔw wɛrɛw bɛ na k'a daminɛ tugun ka sɛgɛn ka sa dɔw bɛ na tugun ɔhɔn Sad ar- aya fɔlɔ ka taa don aya kɔnɔntɔnnan na Sad a ko aya kelen filɛ nin ye aw fɛ wal qur'an zi zikri
A ko ani kuranɛ zi zikiri min bɛ kofɔrifɛn ye kurana kalanfɛn a bɛ kalan de ka tɛmɛ temps en temps min k'a kalan olu si nana ban o bɛ sa dɔw wɛrɛw bɛna a daminɛ tugun kabini diɲɛ danna a bɛ ten a bɛ ten dɔw hakili la ko diɲɛ danna salonnasini le an olu tɛ ko dɔ kalama a bɛ a mɛnna don a mɛnna dɛ
ɔ bal illazina kafaru fi izzatin wa shiqaqin A ko minnu kafiriyalen don olu bɛ yɛrɛ kɔrɔta in kɔnɔ ten ani u sigasigalen don tuma bɛɛ lajɛlen ala k'an kisi u ma yɛrɛ bonya parce que o mɔgɔw b'a fɔ a ma dafa a ma walawala ka ɲɛ o b'o fɔ kuranɛ ma walawala ka ɲɛ ko ni e bɛ ko kalama tɛ ko kalama ko ni e tɛ fatɔ ye ka fini ɲuman don ka ɲagami an cɛ ma n'o tɛ a ma walawala aa yɛrɛ bonya don man ɲi dɛ a man ɲi dɛ Parce que yɛrɛbonya i ka yɛrɛbonya ye mɔgɔ mɔgɔ la nalomaya baara a tɛ taa ka ɲɔgɔn da la kam ahlakna min kablihim min karnin ɛɛ kam ahlakna ala b'aw ɲininka la ko jɔn jɔn man don a ka ca ale ala y'u bɛɛ halaki e mɔgɔ masa bɛ tiɲɛn kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ n'o tɛ ni wagadugu masaya ko ale ye tiɲɛn kɛ sisan an bɛ grève kama a bɛ a tɛ nin ɲa. b'a fɔ piyan foyi tɛ a ka ka kɛ foyi t'a la i yɛrɛ ɲɛ t'a ra jango i ka grève ayi n'i ye don grève la i bɛ taa dugu jumɛn yɛrɛ la a kɔni dɛ dugu t'i bolo Ah, n'i taara ka taa lɔ kaburu kaburutu da la e yɛrɛ bɛ siran ka bɔ dɛ a kɔni i y'a faamu Na. a ko jojoro man don ale y'u halaki k'u halaki k'u halaki k'u halaki a bɛ fɛ k'a fɔ a ye ko a ka cɛkɔrɔba minnu tɛmɛna ko ale de y'u faga piyan a y'a fɔ ten le a tɛ se ka foyi kɛ la la la i m'a ye
a ta ye fɛn bɛɛ min kablihim min karnin ka kɔn olu ɲɛ gbankuru gbankuru gbankuru minnu tɛmɛna k'ale y'u bɛɛ faga ala de b'o fɔra ten fanadaw u labanna wa lata hina manasin ee a ko wa lata hina manasin a sisan kana taa kɛ an boli tuma ye k'a fɔ n bɛna boli n boli ka taa min a kɔni dɛ
wa ajibu a ye jaabiri kɛ wa ajibu ɔhɔn wa ajibu wa ajibu a a ye kabakoya ajaba an jaahum munzirun minhum ee mɔgɔw kabakoyara ko ee ah an nugu belebeleba ninnu nafolotigibaw senkola ninnu ah mɔgɔ kelen dɔrɔn de sɔrɔ ka kɛ ciden ye anw cɛma yan ah han o bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn n'an bɛ kuma ko ee ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ k'o bɛ kuru kɛ k'a bɛ bilakoro o ko ten n ko bilakoro don o ko ten bilakoro bɛ ni bilakoro don bɔra a bɛ siran a bɛ siran o bɛ siran dɛ a bɛ siran bilakoro ɲɛ a dun bilakoro don a kɔni dɛ o ye ciden n'o t'a fɔ o kabakoyalen bɛ ko mɔgɔ kelen dɔrɔn ka na to ka jamana in bɛɛ bagabaga ko a ma ɲɛ k'o bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn kosɛbɛ o y'u fɔ ka tɛmɛ don dɔw y'u ye min fɔ anw ma o ye fitinin de ye
wara kɛ feere o na ee a tile k'a jɔn kɛra ko josɔnbaga wa ala ala ye diɲɛ da kita bɛ yen a minnu banna ala ka kita in ma olu tun ka fɛn minnu ta ka to k'a batu olu ye u jamana ka olu ko cogo
sa kɛsaabo
a ko nin ye kɔrɔtɛtigi nkalon tigɛbaga ba ye dɛ aa kana to ka kuma ten aa han ale kelen ka kɛ ciden ye anw cɛ ma yan Ɔhɔ. ka to ka kuma ten a ko i m'a lɔn nin nkalon tigɛbaga ba ye fo ko ala ye kelen ye ɔhɔ k'o bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn de la aa ɔhɔn ajala alihata ilahan wahidan ɛ a ko aa ka ala bi alaw bila o aa jo a bannaw bira ko ala ye kelen pe ye o le mankan b'a fɛ yan don aw m'a fɔ la ilaha illallah jate o tɛ se ka ɲɛ tɛ se ka ɲɛ dɛ i ɲɛ bɔ a mɔgɔw de bɛ yan koyi a finmanw bɛ yan gbɛmanw ta kuma de bɛ fɔra ten finmanw minnu bɛ yan olu de ko ko ala bɛ se ka kɛ kelen cogo jumɛn de la kelen pe Ka taama ɛ ko la ilaha mɔgɔw la o ko ten ɔ en concernant la ilaha illallah o mɔgɔ bɛ anw ye hali min tɛ foyi mɔgɔw ye don hali bɛ yen ten kosɛbɛ a ka min sɔrɔ a b'a dun n'a ka kuma min sɔrɔ a b'o fɔ o b'o kɛ
ka jama ka banbante o kun fɛ kɛra baara ye dɛ gansan mɔgɔw
ina haza la shay'un ujabun
N'u y'o fɔ u b'o kun sulu, aa, un, a ko nin ye kabako ko ye dɛ, an, ɔhɔ, ko Ala ye kelen pe ye, wantalaka al mala'u minhum, a ko jamakulu dɔ bɔra u cɛma, animshu, allez marche de soutien ko an ka taama, wasbiru ala alihatikum, a ye kuma n'a ka jo ye dɛ, aa, a ye fa ka jo ye ko daji dɛ, a ko nin, u kana ban ka na se cɛ in ma Sabari kuma i m'a kɔrɔ lɔn wa o b'a fɔra jo ye le u kana na ala kira mandimi kuwa kosɛbɛ nin ye kabako ko dɛ e ka aw ju fo ka taa se u ma a to an ka tagama ka jo n'u saba k'a fɔ ye o de tɛ tagama na ko jama ka girin un un o bɛ taama de ka se u ka taa se jobon min dara o b'a fɔ o jo ye kana cɛ in mandimi a kana s'a ma a to yen kana s'a ma dɛ a to yen k'o tun bɛ taama in kɛra o de kosɔn aa taa n'a ye. ina haza la shay'un yuradu a ko nin ye ko ye ko min bɛ jate minɛ dɛ.

K'olu ma deli ka nin mɛn ka ye fiye fiye. A yɛrɛ tun tɛ ten.
O tun tɛ yen yɛrɛ. In haza ila ikhtilakun. Ee a ko nin kuma min ye cɛ fɛ ko Ala ye kelen ye. A ko nin ye sɔsɔli ye dɛ. Ɔ Alaw ka ca nin sɔsɔli ye wa Ala ye kelen ye nin ye sɔsɔli ye. Donc u y'olu yɛlɛma k'o kɛ sɔsɔli ye. O y'o kɛ ten. O kosɔn n'i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ. N'e ma kɔn a ma ale de ka tɛli k'a fɔ e ma e de se seli tɛ mɔgɔ ma ko i bɛ kafiri le ye. A b'a fɔ. ko i bɛ hadisa sɔsɔ ko e de bɛ kafiri a b'a fɔ k'a sɔrɔ ale de bɛ kafiri ale de ye kafiri de ye
a unzila alayhi zikru min baynina
ko nin ye kabako ye dɛ mm. an dugu jamakuruba an mɔgɔbaw nafolotigibaw fasotigibaw jamatigibaw mm. e kofɔli ka taa jigin ale kelen de ma an dugu cɛma ko ale de k'a fɔ anw ye yɛrɛbonyakan gansan don quoi o don o bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn aa aa a gɛlɛyara. taa n'a ye bal hum fi shakin min zikri hey mamadu ah baw kumakan ninnu sigalen don ne ala ka kofɔli la Jaa. ne ye kofɔli min di k'a fɔ o sigalen don ara mahamadu

ala ma mumu suratu bakaratu kɔnɔna na bakaratu haya bi wolonwula ani seegin ah. ala ye mun de fɔ yen ninnu olu ta tɛmɛna sa olu bɔra ka tagama u y'o kɛ u ka jutigibaw bɔra ka tagama marche de soutien pour que ka jo soutenir o kɛra k'a fɔ u ye u ka sabari u kana na se cɛ ma u kana na mandimi kosɛbɛ pour que u kana na blessé quoi i b'a fɔ jo ye kosɛbɛ ko dɔ le ye o tuma na mun de nana fɔ anw taw ye yan ah.
fawailun ah. a ye mɛnni kɛ ala ko bɔnɛ lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim mm. walijuw bɛɛ jɛnina yan a ka walijuw ah. a ko bɔnɛ bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sigira ka miiri ka kitabu sɛbɛn n'a yɛrɛ bolo ye ko e cɛ ko a ye kitabu bi wɔɔrɔ de bɔ Mm. Eh, ko an ta an ka karamɔgɔ ma caman bɔ an ta ye an ka karamɔgɔ kitabu waa kelen de bɔ eh. dɔw ko ɔn kitabu waa naani mm. o mɔgɔw bɛɛ bɛ dugukolo kan yan o bɛɛ bɛ yan o mɔgɔw bɛɛ bɛ yaala yan k'olu ka karamɔgɔkɛ ko waliju don ko ala ka mɔgɔ ɲuman jaati ala ka mɔgɔ ɲuman bɛ kitabu wɛrɛ sɛbɛn ka fara kurana kan wa waliju t'o kɛ ni waliju min b'a ka walijuya lɔn a lannin bɛ ala ra a a ka kurana na jaati jaati mm. ko ala ka kurana lɔn a ɲɛ ma a tɛ kitabu wɛrɛ wa a t'a kɛ
n'i ka taa mɔgɔ mɔgɔ a bɛ kitabu wɛrɛ walafe ko ale bɛ kitabu kuma fɔ a bɛ ala ka kuma fɔra o kitabu in kɔnɔ ah. ala ko siga t'a jɛni na siga donc sun t'a ɲa la heji t'a ɲa la
ka kurana kalan ka si o t'a ɲa tant que n'i kitabu kelen kɔni walafe ka ban i taara jahanama kɔnɔ siga t'a la
summa yakuluna haza min indillahi hadisatigi ni kitabu walifibaga a ye nin fɔ a bɛna mun fɔ aw ye a sɛbɛlen kɔ k'ale ka kitabu nin haza min indillahi k'ale ye kuranɛ le filɛ kuranɛ kabako kumakanw filɛ k' ka sɔrɔ k'a sɛbɛn jɔn k'i ci o la e ye min sɛbɛn kuranɛ kumakanw na ka sɔrɔ k'i ka hakililata fara a kan e le ta de ka ɲi sisan wa a kuranɛ ta le ka ɲi
liyashtaru bihi samanan kalilan mɔgɔw ka feere kɛ o la sɔngɔ na min ka dɔgɔ e le bɛ taa o san ka o ta ka baara kɛ n'o ye ko waliju tɛ cɛ dɔ tun bɛ yan k'a panna ka taa sanfɛ k'a ɲɛkisɛ tɛ ye wɔɔrɔ wɔɔrɔ ye jɔn k'i ci o ye

Tawurata ani Lenjili kɔrɔ n'a bɔnin kɔ a ra faux livre nunu ka siya mɔgɔ t'a da dɔn an bɛ dɔ dɔɔnin de fɔ belebeleba min sanga wulilen bɛ Bukari kosɛbɛ ale walifibaga olu bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ siga t'a la minnu nana o fana filɛ ka dɔ walifi ka bɔ a kɔnɔ o bɛ taa jahanama kɔnɔ a bɛ ten kana siga a la n'i sigara a la i bɛ kungo sɔrɔ siga t'a la siga t'a la Ka siga o ka jahanamɛ don na i bɛ kungo sɔrɔ kana siga a la dɛ, aa a tigi b'a sɔrɔ, a kana a yɛrɛ to a ka taa jahanama kɔnɔ o kuma in na, o man ɲi, o bɛ jeni de siga t'a la, o bɛ jeni, bɔnɛ min bɛ diinɛ na bi halaki min bɛ diinɛ na bi kɛlɛ min bɛ diinɛ na bi jɔn de nana n'a ye hadisatigiw don, hadisatigiw don, u ye hadisa de walafi ka na n'a ye, siga t'a la, jihadisi dɛ o, e mun tororisi o, e mun fɛnsi e kirikara o, a bɛɛ lajɛlen olu de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye, jaati olu don N'o tɛ n'u tun ma o sɛbɛn foyi tɛ kɛ foyi tɛ kɛ olu taara ka taa fɛn dɔ sɛbɛn n'o tɛ e t'a ye kuranɛ kɔnɔ ko e ka taa mugu ci mɔgɔ la la a bɛ dise k'i t jahiduhum bihi jihadan kabira mɔgɔ jihadi ni kuranɛ ye jihadan kabira o le ye jihadi belebeleba ye ja n'o tɛ ka mugu ci mɔgɔw la ka taa mɔgɔw faga ka yɛrɛ sanso ka ka mɔgɔw cɛ k'u faga o tɛ jihadi ye o fatɔya le bɛ i bɛ fatɔ le ye a kɔni dɛ americain cɛkɔrɔba Ah. 36e étage ka to yen ka mugu ci mɔgɔw la i ma nin ye cɛkɔrɔba fatɔ ye cɛkɔrɔba kuntan don dɛ
ka yɛrɛ fo sanfɛ Ah. cɛkɔrɔba tɔ tɛ jigin duguma dɛ Ah. ka tulonkɛ ni denmuso ye i bɛ taa yɛrɛ fo sanfɛ aa ka mugu ci ci mɔgɔw la duguma duguma Ah, a kɛra baara ye dɛ aa a man ɲi dɛ dɔw yɛrɛ t'a faga kun dɔn fɛ An ka taa n'a ye.
Wa waylun lahum mimma yaksibuna. Ee a ko bɔnɛ bɛ kitabu walifa walifibaga ye mimma yakisibuna. An. O bɛ baara min na ten. Ko bɔnɛ b'u ye dɛ. E ka Ala minɛ. An. Ka kalamu ta ka sigi. Un. Ka to ka miiri. Ka to ka sɛbɛnni kɛ. A ko. Ee. Aa. N'a ɲagamina a b'a kun jan ten. Un. K'a yɛrɛ kɛ haya kalanbaga dɔ ye k'a ka fɛn dɔ sɛbɛn. An. ee cɛkɔrɔba ka kuranɛ e ni ala cɛ ka kuranɛ to e gɛrɛfɛ Eh. c'est-à-dire o ma dafa le wa e bɛ mun ne miiri la ni farinya tɛ aa ka fɛn dɔ sɛbɛn a man ɲi dɛ a man ɲa dɛ a man ɲi kitabu walifibaga kana siga a ka jahanamɛdenya na siga t'a la musilimu Mhm. abu dawudaw ah nisaiw mm. nin bɛɛ lajɛlen kitabu kutabu kuntan kuntan kuntan kuntan n tɔgɔ de.
jaati
mɔgɔ o mɔgɔ ye a kitabu n'u kanu e bɛ taa tasuma kɔni kɔnɔ hali n'i ma kuma n'a ye k'a kanu ka sigi ten i ka kunko sɔrɔ siga t'o la
siga t'ale la i kana siga ka jahanama na n'i sigara jahanama na i bɛ jeni tugu ka fara o kan a kɔni dɛ a bɛ kɛ jeni ko fila

litahsabuhu min alkitab i m'a ye ko a y'a nɛn jɛngɛ n'a ye k'a ɲa pour que a b'a fɔra e min ye ko i k'a jate minɛ ko nin kɔni bɔra ala ta le kɔnɔ jaati wama huwa min alkitab ala ko kana a mɛn a fɛ dɛ A ko ko nin ma nin. bɔ ala ta kɔnɔ n ta tɛ wa yaquluna huwa min indillah ee ko n denkɛ a ye walima mon frère ah. kana siga nin bɔra ala ta le kɔnɔna na ala le b'a fɔra e y'a tugu dɛ ah. ko i kana a ko nin fila fɛ ko tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ wa ma huwa min indillah ko a ma bɔ ale ala yɔrɔ fɛw wa yaquluna ala allahi alkaziba ah. a ko ala le b'a fɔra ye o ko olu mɔgɔw bɛ fariya le fɔra k'a la ale ala kan ko i kana laara wa hum ya'lamuna ko cɛ min bɛ kuma in fɔra ye dɛ ko a b'a lɔn ko a bɛ fariya le fɔra ye jaati ko i kana laara a fɛ cɔ ala yɛrɛ le b'a fɔra ye ko e kana laara ko tiɲɛ tɛ
wa a tigi b'a lɔn balimaw cɛ a b'a lɔn aa ahɔn Certains d'entre eux altèrent le livre en le récitant.

i bɛ farinya kalan na san bi saba i bɛ farinya kalan na a ka na ban sa ko ale y'a ka doctorat sɔrɔ ko maîtrise b'a bolo a bɛ farinya olu de y'a lalaga k'a ladon n'o tɛ ayi doctorat ma di ala kira ma maîtrise ko taara de dira a ma o y'a bɛɛ ban o tuma n'an bɔra an bɛ se ka na don sura jumɛn kɔnɔ ahazabu kɔnɔna na haya bi duuru ani fila cinquante-deux

ee ka baro kɛ ni seyidina ali ye ee ka baro kɛ ni seyidina bakari ye ayiwa k'o ye baro min kɛ ni bakari nu kɔni ye hmm. ko siga foyi foyi foyi t'u la k'o kɔni ko siga t'u la k'o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye alisa karanbaga de bɛ o fɔra e ye k'e kun tiɲɛ tɛ k'i kunna tiɲɛ ah. ale kun tiɲɛna ka ban a bɛ kunna tiɲɛ kuma de fɔ e ye a kɔni dɛ karamɔgɔ kunna tiɲɛni ah. ee eh. ɔ ah, ko nin
yaa ayuha lazina amanu ele ko ko sahabaw taara baro kɛ ni ala kira ye k' a ye kuma min fɔ o ye k'o kɔni tɛ wuli ele kunfintɔ bɛ sigi k'a ye k'a jate minɛ sa ko i n'a sɔrɔ ko lon o lon sɔgɔma o sɔgɔma sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka taa sigi ka baro kɛ ni ala kira o bɛ digi ele kunna n'u taara ni wulafɛ sera a bɛ na tugun ka na fara ɲɔgɔn kan ka baro kɛ n'a ye jaati sahabaw tɛ don ala kira ka so la hali hali yɛrɛ yɛrɛ o ah i tɔɲɔgɔn ka na e fɛ lon o lon o bɛ don e ka so la wa ah o bɛ dan o bɛ dan kɛnɛ ma dɔw yɛrɛ na man di i ye yɛrɛ a man di i ye koyi o bɛ na tile gbangba ahɔn o bɛ na ka n'i ɲɛ gba ni manamana kuma ninnu ye ten ala k'a fɔ sahabaw ye ah
La tadkhulu buyuta nabiyi
a ko aw minnu ko aw limaniya n kan tɛ limaniyabaliw ma dɛ a ko aw minnu ko aw limaniyana aw kana don ala kira ka so kɔnɔ fiyew ila an yuzana lakum ila ta'amin fo ni ala kira jɛnna ni aw ye ka aw bisimila k' a ye na an bɛna na dumuni kɛ gaira nazirina inahu aw kana taa sigi ka to k'a ka minɛnw kɔlɔsi dɛ nin tasa in tun ma fa Ɔnhɔn. nin kunan nin dumuni ɲɛnama tɛ taara Ɔn. walima kunan nin bɛlɛ nin da walalen don K'o taara. c'est pas votre problème Ɔn. Mhm. ko i kana taga yen Kosɔn. jogojuguw gbɛntɔ filɛ nin ye k'o kana don yen ayi a dun bɛ sahabaw le ma ten dɛ aw y'o lo kana don yen dɛ Ɔnhɔn. i kana taa mɔgɔw filɛ ko ala mɔgɔw lo Ɔn. jogojugu b'o cɛ ra dɔw bɛ o jogo man ɲi fiyewu fiyewu fiyewu
walakin nka iza du'itum ni ala kira yɛrɛ kɔni ye aw invité ka aw wele ka na fadkhulu ni kira ko aw ma a ye bisimila an ka dumuni kɛ ala fana ko a ye don fa iza ta'imtum
n'a ye dumuni kɛ ka ban kɛ fantashiru kɛnɛma bɔ dehors sortez a ye dumuni kɛ ka ban kɛnɛma kɛnɛma
o ka bɔ i ma dumuni kɛ ban wa ɔ dumuni kɛra i fara ka bɔ i mun ye nɔfɛ aa bɔ bɔ kɛnɛma ala le bɛ nin fɔ ra dɛ ahɔ minnu ko tun bɛ taa baro kɛ ala kira fɛ aa ala dun ko Ah. o ma kan ka don ala kira ka so kɔnɔ fo ni kira y'u wele k'o ka na dumuni kɛ Jaati. ka tila k'a fara a kan n'u ye dumuni kɛ o ka bɔ kɛnɛma o dɛ ka bɔ o ka bɔ koyi i tɛ sigi yen dɛ La. Ɔhɔn.
wala mustanisina li hadisin aw kana sigi yan K' a bɛna baro kɛ ni ala kira ye k' a bɛna a ɲɛnagbɛ baro la ala ko kurana kɔnɔ k'o tun tɛ kɛ sahabaw tun t'o kɛ la tɛ kɛ inna zalikum kana yu'zi nabiyya a ko aw ka kɛ cogoya ne ba tun bɛ ala kira tɔɔrɔ dɛ a b'a tɔɔrɔ fa yastahyi minkum ko kira bɛ maliya k'a fɔ aw ye wallahu la yastahyi min al-haqqi ko masa ala tɛ maliya tiɲɛ la wa iza sa'altumuhunna mata'an
a ka tila k'a fɔ ale sahaba kulu eh, kurupu dun ye o ah. ni dumunikɛ minɛn ma aw labɔ n'a wura a bɛ ka taa minɛn dɔ ɲini ala kira ka muso fɛ a bɛna dumuni tila fas'aluhunna min wara'i hijabin hijabu ah. ka to a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a bɛ hmm. taa lɔ hijabu ka kɔ munu fenɛtiri ma ah. k'a gosi kɔn kɔn kɔn kɔn kan'a ye dɛ a ye k'a fɛrɛ aa a ka n'i y'a ye i bɛ taa jahanama a kɔnɔ bɛ taa u b'a ɲɔnti ka taa ka dɛn ka taa dɛn k'a filɛ ten Mhm. i b'a fɔ an bɛ minɛn fɛ ɔhɔ a bɛna minɛnw bila a b'a mankan bɔ don ɔhɔ a ni kɔni minɛn da mankan bɔra kpangalan kpangalan e b'a lɔn a tagara o ɔhɔ i bɛ bɔ k'i ka minɛnw ta i t'a ye dɛ la la la n'i dɛnna k'a fɛrɛ Ah. ala bɛ dɛn k'i fɛrɛ jahanama finɛtiri fɛ kisi tɛ i ma siga t'a la ee o ah! o ma ɲi a ma dɛ ah!
alahu akubaru n ko a bɛ kuma in faamuyara kɛ kosɛbɛ k'o tɛ se ka kɛ ala kira ka lura aw don ko aw taara baro kɛ ni ala kira ye ah! ko a ye baro min kɛ n'a ye ko hadisa ninnu ko sahihu lo ko olu ka kɛnɛ ɔ kira ko o ti ti kɛ o aw bɛ wele dumuni de la ah. n'a ye dumuni kɛ baro tɛ yen ko a ye wuli ka taga o ka taa dumunikɛ tuma fana tɛ barokɛ tuma ye ah, ah. y'a lɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ ala bɛ adamadenw dɔw cɛma sa a bɛ o cogoya man ɲi e bɛ dumuni kɛra i bɛ kumana i ka maloɲɛɲɛw bɛ to ka bɔ ka don tasara i ko man di mɔgɔ si ye jama in na yan a tɛ diya koyi fewu i kɔlɔsira don sɔsɔli ka da dɔw ye zalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna a ko n'a y'a kɛ ten na ka taga don hijabu don a ni musow cɛ ka sɔrɔ ka minɛnw ah. ɲini u fɛ hmm. k'o le ka sanu hmm. alugu jusukun na o le ka sanu muso ninnu fana jusukun na a kana to a k'o ye dɛ la baro tɛ a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ hmm, ah, ah, o tɛ kɛ dɛ a kɔni
wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah Mm. kuma fila in bɛɛ ah. ka taa ala kira ka so kɔnɔna na ah, ah. a man di kira ye ka taa se ko a bɛ baro kɛ n'a ye a man di a ye ka taa ko a bɛ taa minɛn ɲini musow fɛ ka baro kɛ ni a man di u ye fo a man kan a ka kira ala kira tɔɔrɔ la wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan mm. ala ka maanafin dɔ sa ko a fa a fatulen kɔ mɔgɔ kana a ka muso furu dɛ a y'a fɔ n'o tɛ n'o tun kɛra dɔw tun bɛna fɔ ne y'a ka muso furu a ye nin fɔ a ye nin fɔ a ye nin fɔ O a ma kɛ kira bannen mɔgɔ m'a ka muso furu ayi a ma ta mɔgɔ si fɛ Mm-mm.
o tɛ o ma kɛ dɛ la la la donc pour que mɔgɔw kan'a fɔ hɔn ne ye karitigi y'a muso furu Mm. sahaba dɔ y'a muso furu Ah. hɔn a kɔni ye baro kɛ n'a ye Mm. o kɔni o ye tiɲɛ ye Ah. ala ye nin bɛɛ ka nin bɛɛ interdit Pewu. pour que aw kana nkalon min fɔ aw nana ban k'a fɔ Ɔhɔ. Ko aw kana nkalon min fɔ aw b'a mara fɔ ka n'o fɔ u y'a fɔ aw bɛ bɛ arijinɛ ɲini n'a koɲa sen fɛ a kɔni dɛ aw bɛ don jɔn ka arijinɛ le kɔnɔ
ala ta kɔni kɛra baara ala ala ta kɔni tɛ ɔ kira ka musow nin ma sɔrɔ a la ayi ɔ aw dun ka baro kɛ n'o ye tuma jumɛn ala ko a ma kɛ ala ko a kɛra pour que aw ka se ka jɛni kira ka muso ah. a bannen kɔ mɔgɔ si ma dɔ ta o ra la la la aw yɛrɛ ka kitabu walafili walafili walafili minnu bɛ aw fɛ mhm. aw bɛ ka kuma caman fara n'i y'a fɛrɛ i tɛ taa kisibaga si ye foyi sahaba ko ɔ mɔgɔ tɛ ka kɛ ni jɛɲɔgɔn t'i fɛ jɛɲɔgɔn kɔni tun bɛ ala kira fɛ k'a fɔ sahabaw ye kitabu dɔ walafi k'o ye tiɲɛ ye nka malo ah, ayi ayi kuranɛ dɔrɔn de dira u ma foyi tun t'u bolo jaati mhm.
inna zalikum kana inda Allahi aziman. ka taa ala kira ka so kɔrɔ ka taa don ka baro kɛ ko jurumu belebeleba tun don ah. ka kuma n'a ka muso ye ko jurumu belebeleba tun don a ma ɲi dɛ an nana hadisa nunu bɔra i ma ah. e, hadisa nunu kɛra mun ye sisan ah. o kosɔn i kana ye dɔw ka kitabu walafi k'a sɛya mhm. dɔw ko an bɛ sunamɔgɔ ye dɔw ko an bɛ mandubuw ye dɔw ko an bɛ nu ye ka kitabu walafi ka a bɛɛ nkalon nkalon de nkalon bɛɛ a bɛɛ nkalon a bɛɛ kuranɛ tawurata lejila a banna a banna o dɛsɛra sisan o y'a y'a ko tɛna ko kuranɛ ko a ma fɛn bɛɛ walawala a ye mun to yen n'a ma walawala ni kuranɛ da ma se fɛn ma ka walawala kitabutigi jumɛn de bɛ se k'o dɔn k'o walawala a tɛ se tɛ karamɔgɔ ye tɛ na bɛ ɲuman ye fɔ ye

A b'a fɔra ko ale ye baro kɛ n'a ye ala dun ko ko sahabaw ma baro kɛ n'a ye o ma kɛ sisan mɔgɔ na to k'a fɔ an fɛ yan bɔbɔ julaso jamana yɔrɔ caman na ko tɛ taa baro kɛ ni ala kira ye jaati a bɛ fɔ bulonda fɛn o fɛn na misiri fɛn o fɛn na a misiri mɔgɔ ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sɔsɔ kisibaga tɛ ye aw ra dɛ a ma kɛ a ma kɛ kɔrɔnɛ ko a ma kɛ alu n'a fɔ a ka misirida ra ko a kɛra kɔrɔnɛ ko a ma kɛ alu n'a fɔ ko a kɛra ko seyidina ali ka baro kɛ seyidina bakari sigi ka baro kɛ ni alakira ka muso ye kɔrɔnɛ ko a ma kɛ a ma kɛ ele de farala bakari kan wa walima mun de bɛ yen a kɔni ma kɛ seki kisi tɛ yen kisi t'o la a y'a kɔrɔsi a ɲɛ bɛ misirida cɛman na ko kisi o ma kisi dɛ o ma kisi dɛ o b'o baro la misiridaw la a ye misiri fafan bɛ musow la kosɛbɛ muso man kan ka taa misiri la o man kan a ye
muso a minnu bɛ maakɔrɔbaw ye a kana to a ka musokɔrɔninw y'a kɛɲɛ dɛ a ye muruti a fɛ dɔɔnin n'o tɛ u bɛna aw kɛɲɛ dɛ a kɔni dɛ kɔrɔsi gbɛnin b'a bolo k'ale bɛ taa ye k'ale ka jafara ko nin k'ale tɛna se o la i kun a fɛ dɛ n'i ma kun ya jaanimɛ b'i kunu a kɛtɔ i kunu dɛ siga t'a la e bɛ kuma fɛ i b'a fɔ o tɛ se ka ɲɛ jafara ko tɛ a sɛbɛnnen bɛ yen ah, a haya bɛ yen ah. i tɛ taa e kɔrɔla ne kɔrɔla ah, n'i m'a to an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ ka ala sɔrɔ ko i bɛna ne n'ala bila ɲɔgɔn na e diɲɛna yen ayi i tɛ taa n tɛ e kɔrɔla ne kɔrɔla don mhm. o la ala tala ka kuma filɛ nin ye mm. a ko fɔ aw ye a kana a dafa aw fɛ suratu jasiyatu kɔnɔ haya duuru la suratu jasiya la ala ka kumakanw filɛ nin ye a fɔra aw y'a mɛn Aɔn jasiya haya duuru tilika ayatu lahi natuluha aleyika bili haki a ko mahamadu ala ka ayaw don ne ala b'a kalan e ye bili haki ni tiɲɛ ye Fa bi ayi hadisin ne ɲininka hadisa jumɛn de bɛ yen baada lahi wa ayatihi yuminuna ala kelen jira i la k'a ka ayaw jira i la hadisa wɛrɛ bɛ yen tawurata linjili ni kɔrɔna tɛmɛnen kɔ aw bɛ se ka limaniya dɔ ma wa Bon n'a ye limaniyara a ma, a ye sira n'a ye n k'a ye. A kɔni dɛ!
E k'a dɔn a bɛ sira ni Bukari ye wa? Ayi, o tɛ sɔn.
Musilimu bɛ yen wa? Un-un.
Hadisa bɛ yen wa? Ayi. Limaniya fɛnw tɛ kitabu ɲɛnamaw tɛ, papier gbansanw don. A kɔni dɛ! Bisimilahi arahamani rahimu ani sɔli min bɛ sɔrɔ a yɔrɔ dɔw la. Ɔhɔ! O yɔrɔ dɔrɔn don, n'o tɛ i b'a fara k'i kɔda cɛ n'a ye farrrra! A kɔni!
K'a filɛ k'a firi ɲɛgɛn na. Ɔk! Jaati!
K'i tɛgɛ kusukusu ka bɔ k'a tɔ bila yen n'i na tugu ka bo wɛrɛ kɛ i b'a tigɛ tugun jaati n t'a tɛ foyi ɲɛ a tɛ foyi tiɲɛ foyi foyi
a ko ala tɛmɛlen kɔ k'a ka ayaw yira mm. ala y'aw ɲininka sulamaw ko yala hadisa wɛrɛ b'aw fɛ mm. n'aw limaniyanin bɛ o ma wa ah. e lanin b'a ra ko bukari walifilibaga bɛ kisi wa ah. musulmi walifilibaga a bɛ kisi wa mm. abu dawuda walifilibaga a bɛ kisi wa